Hi guys, it's me again Nesta, the black teacher. Lero Lolemba pa 12, eh 12, 12 uh, January 2026. Ndina busy ka? Eh, lero linali busy. Kunoko nthawi ndi 6 koloko ya madzulo kungomaliza kumene mabize. Eh, ya, ndiye pali nkhani zambiri. zomwe ndimayenera nditambasule koma sindinapangebe tambas- sindinatambasulebe eya sindinapezebe mpata ya um, nkhani ina yomwe anthu ambiri mwandifunsa ndi nkhani yokhudzana ndi greenland donald trump paja chipitireni ku venezuela wayambaso kukhala wayambaso kukamba za, kwambiri za greenland Greenland yomwe ndi dera lomwe lili mmanja mwa Denmark eya its its a colony titha kuitchula kuti colony eti komano its an overseas territory yomwe ili mmanja mwa Denmark eya komanso Americayo kuyambira nthawi ya World War 2 yakhala ili ndi military bases ku, ku Greenland mpaka pano kuli military base ya Greenland and ndipo anamvana ndi Denmark inawalola ndithu kugwiritsa ntchito Greenmark, uh, Greenland ngati military base yawo moti ukafika pa Greenland pa airport umakumana ndithu ndi American military base zawo pamenepo only ukalowano mkati eya ndimene umakumanano ndi eh local law enforcement ya Denmark affiliated to Denmark komano za Greenland kodi nanga ndi chifukwa chani panopa Donald Trump wavuta kuti eya Greenland tikuyifuna ikhale yathu tsopano chonsecho nthawi zonsezi amagwira nawo ntchito bwino amakhalapo bwino bwino Denmark ili mu NATO um, America ili mu NATO um, Europe yoseyi Germany wose ali mu nato chifukwa chani Donald Trump akufuna abweretse mpungwepungwe umenewu within the nato eya eh, tikambaso nkhani imeneyo hey. Eh, um, komano leloli nkhani yomwe ndifuna ndiyambe kukamba panopa ndi nkhani ina yoopsa kwambiri yoopsa iyi komanso yomvesa chisoni zovuta kumvesa akuluakulu tamuoneni munthu uyu Amwene ku America ku America kuli zinthu. Mzibambo amene mukumuonayi dzina lake ndi Jonathan. Eh akuti Jonathan Gelach Gelach or Gelak I don't know pronunciation ya surname yo. Komano Jonathan ameneyi wagwidwa ali mmanja mwa apolisi ndipo milandu yake yopasatu mm, nthumazi. Eh Jonathan ameneyi akuti amapita kukaba osati kukaba manyumba kapena ma, ma grocery iyayi amakaba kumanda ee amakaba kumanda osatinso kuba kumandako kuba mm, nkhata kuba mabokosi maluwa iyayi amapita kumanda ndi kukaba matupi a anthu amene anayikidwa kumanda And amaba anthu omwe anaikidwa kalekale oikidwa kumene amaba ndikuchotsa ana akulu ndikuchotsa ndithu ma skeleton aja ndikukasiya kunyumba kwake ndikuwapanga eh, kuwapanga ndithu display kunyumba kwake kuja kumachotsa ma skulls mitu fupa la mutu zonse kusiya kunyumba kwake kuja koma chomwe champang- chapangisa kuti agwidwe chifukwa akhala zi- akupanga zimenezi kwa nthawi yayitali wafukula anthu pafupifupi 100 kufukula mitembo eti ndati wafukula anthu koma ndikutanthauza mitembo pafupifupi 100 and kuti agwidwe ma neighbors amadusa pa nyumba pake ndikumapeza kuti ku garage kwake ku mawindo a garage yake pakumachuluka ntchentche kenaka pakumatuluka ntchentche kodi ukuku amapanga chani kodi ukuku amapanga chani mpaka kuwauza apolisi Apolisi no ndikubwera ndikudzapeza kuti mkatimo muli zinthu zoopsa choncho. Eh, mwina mukufunsafunsa mukuganiza kuti kodi ndi- ndiye amatani nazo amagulisa Eh, ndithu anali ndi face, pali facebook page yogulisa ma skeleton facebook page yogulisapo mafupa a anthu okufa ndipo iyeyo amakayika pamene paja e, ndiso kuyika chithunzi atagwira skeleton atagwira skull mutu wa munthu ndikumagulisa and wakhala akupanga zimenezi kwa nthawi yayitali anthu ena amadandaula achibale kupeza kuti manda a abale awo anafukulidwa kupanga ripoti ku polisi koma apolisi osampanga connect kuti anthu akupanga zimenezi ndi ndani akupanga zimenezi ndi ndani pano pamene wagwidwamu munthu ameneyi kwaululika kuti wafukula anthu ambiri madera osiyanasiyana kumene wagwidwayi kwagwidwako ndi ku philadelphia ku ku america ee komano ati amayendaso kupita mmadera mwina ntchito yake kukapanga zomwezo ee muone zithunzi izi ndiye as if this is not enough munthu ameneyi kunyumba kwakeko apezakoso atapachika matupi a anthu mmwamba mu ceiling. Inde, mmene mmapa- mmapachikira inuyo mukapha mbuzi kaya mwapha mnyumba mwake. Apeza matupi a anthu oti sanamalizike kuola iyayi. Half decomposed. Zimene zimayitana ntchentche zija anali matupi a anthu adapachika ndithu zija zoni wakafukula anthu oti an- sa- anayikidwa koma sikale kwambiri ndi kupachika kuumitsa and this man amakhala mmenemo amwene ngatitu horror movie zija mmaonera mu horror movie zija reality